Tione udindo wamene timauchita muchipembezo kodi timauchita bwanji um, kapena tifuna kuuchita improve kapena tifuna tidziwe zamene sitidziwa tifuna tione misa um, ndondo, ndondomeko ya misa komanso zigawo za misa uh, tilikufunanso kuti uh, tizindikire kuti um, e, nyimbo za mchipembezo n'zofunikira zedi mu chipembedzo, koma tifunika kudziwa kasankhidwe ka nyimbo komanso kaimbidwe ka nyimbo. Na baja bamene bamapeka or those who compose, sukompoza chabe nyimbo, supanga chabe nyimbo kuti akuti ikalibe chikalire aa, muchita compose because mufuna kuti muthandizire banthu bachite bwanji? um, bathandizike bapembedze bwino komanso akule uh, mu chikhristu e, so olo poimba sitizayimba kuti uh, banthu batithokoze uh -uh. because sti, sti, sitiimbira for entertainment iyayi titiimba kuti uh, ulemerero ukhale kwa mulungu komanso anthu athandizike mu mu chipembedzo. So what is the nature of liturgy? Uh, liturgy, uh, the etymology, or kapena tikambe kuti kwamene liwu ya uh, kuti liturgy ichoka ni ku Greek. Uh, uh, the Greek word is liturgia. Liturgia uh, is coming from two, two roots. The first one is leitos. Leitos means public or people. Leitos means public or people. So already ngati pa, pa, mwamvera nkhani yakuti liturgy eh, imeneyi mfunika kukhala eh, nacho mmaganizo chakuti oh liturgy kansi ichi chiku- chikhuza anthu chikhuza noti munthu mmodzi yayi koma chikhuza anthu ambiri eh, so liturgy Ni ya banthu bambiri. I, ikhuza banthu bambiri. So, already apo, muziba kuti, siningachite vamene nifuna, ine neka. O- Olo ife, eh, kapena bakwaya, sitingachite vamene tifuna, vamene vitiwamiza ife teka, ah, ah. Because liturgy ni ya banthu bambiri. And, um, Ergon, uh, Ergon means work or service. So, liturgy is uh, The service of the people. Service of the people. Ni utumiki wa anthu. A- a- Anthu muchipembezo anthu atumikira Mulungu. Komanso ife amene tinga- ti- tengako mbali muchipembezo na ifenso we are there kuti titumikire anthu anzathu komanso titumikire na Mulungu. So liturgy is about people and service. Tsono ngati tili pa chipembedzo tifunika uziba kuti ine ngati nitengako mbali mu, mu chipembedzo ichi niliutumikira anthu anzathu komanso Mulungu. Muli unimvesa ayi? Ehe. So sometimes uh, we are self-centered. Ungoziyangana chabe pa iwe wekha. Uh, sometimes even Mulungu sa, salimo maganizo mwathu. Pe tiluchita chipembezo, Mulungu salimo mmaganizo mwathu, na, na, we are not sensitive kuti niliutumikira na banthu, tiyangana chabe pa, pa, pa iwe wekha. Kuti aa, ah, liturgy is about service of God and service uh, of the people. So, izi zinthu uh, tichita chipembezo kamba kakuti tifuna titumikire Mulungu. Komanso titumikire anthu amene abwera. Banthu bamene bamabwera mu church, akabwera ku church, achoka kunyumba, they don't come to be entertained yayi. Abwera kuzapembeza Mulungu wawo. Ife amene titengako mbali, amene tichita organize, komanso kuyimba, kubelenga, kupereka ukalistia,

Ngati mwaona kuti pakati pathu pali chinthu china chovuta ndipo anthu tifuna tithandize anthu kapena uli ufuna ukumba boho kapena uli ufuna upanga mseu kuti anthu athandizike nawo kapena muli ufuna umanga kapena chipatala kuti anthu athandizike nacho akuti that was leitegeia muchi muchi Greek kusewenzera anthu eh, ntchito yawo kuti iphindule kuli banthu chifukwa chakuti mwa- mu- mulufuna uwathandizira mwawamverera chifundo akuti leitejia if you do public work for the people leitejia so uh, ni kwamene tichosa ija liwu kuti naifenso pene tiluchita eh, nkhani sindife yayi nkhani ni anthu uh, komanso mulungu So what is the definition? So liturgy is the official public worship of the church. Uh, the official public worship of the church. That's what liturgy is. Uh, official public worship of the church. Ngatakambati official official izi nzamene mpingo unakhazikitsa kuti tizizichita popembeza mulungu that's official you know so sitingachite zina zamene mpingo sana- sunakhazikise mu chipembezo aa ninchitambo ikamo vathu ninchitamba kuluvyanya so official

Sono, that's why tilukamba kuti na pamene uyenda ku church, kavalidwe, eeh, una ufulu pa iwe wekha kuti ungavale mwamene ufunila, but chifukwa chakuti uyenda mu banthu, u-ufunika kuziba kuti kwamene uyenda kuja si kwako weka, ufunika uvale kulingana na chipembezo, osavala kuti uende usokoneze maganizo banthu ku-ku church. Because this is public worship ngati muli mweka mungavale ma bemuda ngati mufuna kunyumba but ngati mwabwera ku ku church is public worship so be sensitive to what you put on iyayi eh, munisiye so chabe ine eh, ndafulu ah -ah. si chanu chipembezo it is public tsono u- uvale bwino chifukwa muli na, mu- na banthu bambiri komanso ivini wakwaya nyimbo uz- musankhe zamene eh, banthu baz- bazayimba noti zamene zikondweresa chabe imwe kapena muli kapena ni, ni, ni 16 olo eh, 25 olo 30 and mu church muli banthu bambiri over 100 imwe musankha chamene chikondweresa imwe chabe awe it is public wonse bamabwera kuimba si, imwe simubwera kuimbira banthu awe but imwe musogolera mumaimbidwe and chifukwa chache sometimes you get surprised that eh, parishi Parishiyo, parishiyo, eh, parishiyo ili mu komboni, then banthu bamene babwera muja bakalibe bamverako chilatini parishi ifuna imbe nyimbo za chilatini ili mu komboni kulibe wamene amvera chi- chilatini mu komboni Mu- mwimbira ndani Mu- mwimbira ndani Uh, mu- mu- mwimbira ndani Eh, eh, mwimbira ndani kuyimba chabe kuti mumvere bwino Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mu- mumvere bwino chabe no you don't do that iyo nyimbo sizathandiza munthu sizathandiza munthu because si- siwayimvera

So mulungu ntchito yake nikupulumusa anthu sono chifukwa chakuti mulungu apulumusa anthu ife timatengako mbali mu ntchito ya mulungu yopulumusa anthu so mulungu apulumusa anthu kupyolera mu chipembezo so ngati ife titengako mbali mu chipembedzo nishi titengako mbali mu ntchito ya mulungu yopulumusa anthu komanso na ife pochita ija ntchito ti- tili kuchita bwanji tili kuzipangira chipulumuso chathu like that so uh, it is the participation of the people of god in the work of god mulungu ali kuchita ntchito kupyolera mu chipembedzo ntchito yopulumusa anthu So ifenso potengako mbali tilutengako mbali mu ntchito ya Mulungu yopulumusa anthu. So ngati utengako mbali uzizifunsa kodi niluthandizila anthu kuti akaone chipulumuso? Kuti akaone moyo wosatha? What I have done today.

so eh, liturgy is the action of christ the high priest yesu ni mwa- ndiye wansembe wamkulu sono m- pochita chipembedzo yesu uh, ali kuthandizira ife uh, it is an action of christ the high priest and his body the church tiludziwa paulo alulembera anthu aku akorinto

nsembe imeneyi yopulumutsa anthu. And so pochita chipembedzo akuti the mystery of salvation is made present and applied. T pochita chipembedzo Yesu wansembe wathu wamkulu plus ife ziwalo zathu ziwalo zake za thupi lake akuti tili tili ku ku kuchita chipembedzo kuti uh, anthu aone chipulumutso. Anthu ngati tili mu chipembezo they should feel the salvation Achi, a, a, akhu, achikhudze chipulumutso because uh, chifukwa chakuti yesu ali pakati pathu sono pamene tiluchita zija za muchipembezo ngati tizichita uh, mwaulemu ndithu with solemnity and dignity mwaulemu ndithu akuti vanthu vachikhudze chipulumutso achikhudze you know that, that's why you know ngati wakhudzana nacho chipembedzo chi- chi- chi- chikhulupi- ah, chipulumutso wakhudzana nacho th- there will not be problems there of uh, vanthu um, nthawi zangu eh, ku, ku, ku, mavinidwe yamene siya- siyali mumalo mwake kufuna kuti vanthu vathokozewe wakucha- ah, ah,

So in Christian liturgy or usage, uh, liturgy came to mean the public work of the church, uh, worship offered to God by Christ and his people. So amene apereka chipembezo ni Yesu ko pamodzi ndi ife. So sometimes kumaoneka munga Yesu salipo ife tokha n- ndife tiri uchita chipembezo Yesu salipo yayi i don't know how many of us are aware pamene tiliimba nyimbo yongenera na kubwera kufika kuchoka how many of us are aware that christ is present and is, um, is, is saving his people through liturgy. Eh, Ni wanga- ni wa- ni wa- ni wangati eh, anthu amene ama- a- amakhala ozindikira kuti Yesu ali pakati pathu ndipo alupereka chipulumutso kwa anthu pamene misa ichitika uzapeza yayi ali aliyense a- a- a- sometimes people are, are just concerned about their role Ah, alufuna kuimba alufuna kupanga announcements alufuna kuwerenga alufuna kulandilisa ukaristiya just those roles kwasila But kuti uzindikire kuti Yesu ali pakati pano ndipo ali kutipasa chipulumuso kumakhala kulibe uh, kuzindikira. Sono there are documents of the church that we can cite uh, Catechism of the Catholic Church uh, paragraph 1069 says that liturgy originally meant a public work or a service in the name of or on behalf of the people. So chipembezo ine ningotengako mbali chabe koma nilutengako mbali it is it ngati nditengako mbali it is a service

akuti ciposa mapemphero yonse yamene tinga tinga ganizepo. Ti, ciposa, ciposa zonse, yonse machitidwe yamene munga chite mu mpingo sianga lingane na chipembezo. A, magulu yamene mulimo yonse yaja zamene mumachita sizilinga lingane na chipembezo. Tezango tilemekeza magulu. tilemekeza zochita zathu osa, osalemekeza chipembedzo akuti ah, zonse zija zili pansi chipembedzo chipi, chiposa zonse zamene tingachite e, pa umoyo wathu wa chikhristu tili tonse eh, chitanthauzo chipembedzo nchachikulu maningi eh, nthawi zinango munthu nkulemekeza uniform yake ayi E, iyo uniform munaivala kamba kachani kampingo ayi ndipo chikulu mu mpingo ni chipembezo osati uniform yayi osati gulu yayi nthawi zinango munthu ni kukonda chabe kuimba kwaya salandira ukaristiya angoimbako chabe kwaya salandira ukaristiya ukonkha chani iwe kansi what is it that is

ngati takamba kuti tiluchita chipembezo chamene ti- tilukamba chakuti eh, inde tiluchita misa tiluchita liturgy of the word liturgy of the eucharist komanso na masakramenti sakramenti ya kulapa sakramenti ya ukulu ya ukwati ya sakramenti ya kudzodza you know, ya- zonse ya, ya, ya ulimbiso yonse aja

sakumbukira but aku, a- alandira ukaristiya nthawi zonse e, ninshi simuchimwa imwe ndimwe angelo simuchimwa ninshi ngati papita nthawi yayitali suyenda kuchilapiro koma ungolandira ukaristiya ninshi unayamba kuupepusa ukaristiya Isi- unayamba kuupepusa ninshi siulemekeza If you don't have respect for the most holy uh, Eucharist, ungolandira chabe. Uh-uh. Ukaristiya umayenda na chilapiro. Sungazilandira chabe uh, ntha- nthawi zonse suyenda kuchilapiro. Yayi. So E, tilufuna kuti timvesese kuti liturgy is a, is a sacred action surpassing all others sacred action so uh, ni, ni chinthu chachikulu chamene chi, chi, zonse zamene tingaganize kuti tingachite uh, akuti ziposewa na chipembezo the catechism of the catholic church also tells us that uh, Liturgy is the exercise of the priestly office of Jesus in which the sanctification of a human being is signified by signs perceptible to the senses and effected in a way proper to each of them. Mwachidule tilukamba kuti ngati tiluchita chipembezo akuti mphamvu ya Ambuye Mulungu imabwera kuzayeresa anthu. pochita chipembedzo, mphamvu ya Ambuye Mulungu imabwera kudzayeretsa anthu. Kodi timazindikira? Kodi timazindikira kuti pa- pa- tangena m'misa muno mphamvu ya Ambuye Mulungu ilubwera kudzatiyeretsa is- ilubwera kudzatidalitsa mphamvu ya Ambuye Si- si- we, we don't eh, si- si- sizibwera m'maganizo mwathu izo ungobwera ungongena chabe na kutuluka every sunday umayenda na kutuluka ngati kodi, kodi ku- kuli kuzindikira nabwera muno ndipo mphamvu ya ambuye izabwera kuzandidalisa mphamvu ya ambuye izabwera kuzanichirisa mphamvu ya ambuye izabwera kuzaniyeresa kodi kumakhala kuzindikira iyayi simazindikira ambiri and that's why u- ukaristiya Oh, misa ni yamphamvu maningi. Iwo amene amayenda ku misa with a proper disposition, na mtima oseguka komanso oyera, they receive healing. Amathandizika, they are liberated. Amaomboledwa ku zowapsinja zosiyana-siyana. Chifukwa chakuti chani? chifukwa chakuti a, a, mphamvu ya ambuye imabwera imakhala pakati pathu koma ngati tingoyendamo chabe na kuchoka osazindikira osakonzekera bwinobwino uh, we have problems you know nthawi zinango wakhala uli kuyenda kumisa koma ku- phindu yeniyeni sikhalako chifukwa chakuti sumakonzekera eh, kulibe kukonzekera yeah So uzathandizika bwanji pamene tikonzekera eh, tizaona kuti eh, ti- tizakhala liberated izatithandiza muli, muli zaulere zochuluka muja zaulere zimene zipereka misa ni zochuluka kuposana mavuto yathu yonse aliyense ngati takamba kuti tiyeni tisonkhererane ma, mavuto yathu tiyaike pamodzi apa kapena azakhala ni 1000 mavuto zaulere zopezeka m'Mass zipitirira 1000 iyo koma kodi e, tima ti- ti- ti- timazindikira sitizindikira kai tinapepusa tinapepusa misa tinazolowera kuchita zinthu mozolowera like that tsono phindu yeniyeni sitimapezapo pa nsembe ya misa so what is the purpose of liturgy what is the purpose of liturgy cholinga cha chipembedzo ni chani uh, cholinga cha chipembedzo number one tikakamba kuti glorification of god worship is offered to the father through Christ in the Spirit, glorification of God, kamba kuti eh, nikupereka ulemu kwa Ambuye Mulungu. Chipembezo chidzetsa ulemerero kwa Mulungu. Ehe. So glorification of God. Kutanthauza kuti chipembezo the center is uh, the, kuti tipereke ulemu uh, kwa ambuye mulungu glorification of god so ngati tayenda aliyense atengako mbali uzifunsa izi kodi zipereka ulemerero kwa ambuye mulungu olo, olo yayi chinango the purpose of liturgy is sanctification of the faithful The faithful are transformed by grace through participation. Akuti pamene titengako mbali akuti tiyeresedwa muchipembezo. Potengako mbali paja suchokamo so chabe aa. Potengako mbali akuti tiyeresedwa. We are supposed to be transformed by the grace of God. chaulere cha Ambuye chitisinthe pamene titengako mbali mu chipembezo. Koma vuto see, benango bakhala bali kutengako mbali mu chipembezo for a very long time either by being in the liturgical committee, kapena kwaya, kapena chiyani ndi chiyani, takhala tikutengako mbali mu chipembezo koma sipaoneka transformation, sipaoneka kusintha. nthota zikalipo y- you know, ku- kujeda wanthu kuleta confusion pakati pa wanthu zi- vikalipo Ah, eh, but mutengako mbali muchipembezo Wh- wh- what is the problem you don't allow the grace of god to transform you imwe kaili muvitengera che pamwamba pa surface chabe Ine chikulu chabe nachita perform this, I'm okay. I've performed this, I'm okay. But what is your disposition? N- n- n- m- m- Mtima wanu uli bwanji? Kodi eh, mumazipereka bwanji? It's it's not commitment yakuti eh, vanthu aone kuti ni committed. Uh-uh. Commit, co- commitment to allowing the grace of God to transform you. ku- ku- ti- mu- eh, eh, chaulere cha ambuye mulungu tichipangire malo mu moyo wathu then tizankhala transformed Well, our dear viewer, thank you so much for staying still with us. I hope you have enjoyed the session and most especially you've taken note of certain important uh, points that has been stressed out in this lesson.